achọrọ m ka m were this video wee kọpụtara anyị one or two things eh, m kwupụtara na that eh, live video live video ahụ bụ gbasalụ ihe na-aga n'iru akwụkwọ kịta na eh, nkụzi nke onye a na-akpọ Gehgeh um, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịma onye a na-akpọ Gehgeh mana ọ bụgodị na ị marọ ya um, ihe dị mkpa bụ na the summary of ihe this guy na-akụzi recently o mee teaching that is controversial now ndị mmadụ na-ekwu okwu from different angles gbasara nkụzi ahụ o mere ị bịa ịchafụ ya ịsummarize ya bụ na ihe ọ na-ekwu bụ na ụmụ nwoke na-eluzu na relationship ụmụ nwoke na- ọ na-ekwu na ụmụ nwoke na-eluzu na relationship maka na ha nọ na the giving side onyinye ka ha na-anọ na-enye na relationship ọbụla ma ọ bụ na marriage ọ ha wa ka a na-ene anya na ha ga na-enye enye na ga na-enye enye then ụmụ nwaanyị wee bụrụ ndị na-anara anara na-anara mgbe niile so o wee na-asị na ụmụ nwoke na-agba loss ịghọtago ya na ha na-enwe ihe ọghọm karịrị akarị na relationship ma ọ bụ na marriage wee na-asị ụmụ nwoke anụzina nwaanyị ma ọ bụ abanyezina relationship with ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ị chọọ ime mpoyi dịka o si apịa ebe ọ bụ na arụ mmadụ abụrọ osisi whatever be the case achọrọ ka m kọwapụta two sides of his teaching now the first thing ọ na-ekwu bụ na ekwesịrị ka anyị na-eke responsibilities equal ịghọtago e kee nwaanyị were nke ya nwoke were nke ya na relationship ọ bụ na marriage ọ bụkwa na ụnụ ama emeli otu ahụ ị malụ na ya ga-asị ụmụ nwoke anụzina nwaanyị so ihe a bụ the two sides of his teaching now enwere m good news for ụmụ nwaanyị first nwekwa bad news kee nke unu chọrọ ka m bido na ya ngwanụ ka m bido with good news the good news bụ number one chineke nwere ihe mere o ji wee mee eh, anụmanụ di na nwunye o kechara nwoke dịka anyị niile mara akụkọ ya ọfụma wee fụ na nwoke ezurọ oke Eh? o kechara nwoke wee jee nọrọ ofu ebe wee na-ekiri nwo- nwoke a wee kirichaa ya sị na nwoke a ezurọ oke ya ga-enye ya onye inye aka o wee jee kee nwaanyị wee tinyere nwoke ya bụ na idekwa ya n'akwụkwọ nsọ ebe ọzọ ka e nwere ebe ọ sị na ka m sụọ ya n'oyibo two are better than one akwụkwọ nsọ kwuru ya na ịbụa ka mma karịa ofu ebe ọ bụ na akwụkwọ nsọ kwuru otu a ọ na-egosi na e nwere uru nwoke ịnụ nwaanyị bara balụ nwoke bakwalụ nwaanyị maka na ọ bụrụ na nwoke ezughị oke e wee were nwaanyị tiere ya ka e wee ma ma ọ ga-ezu oke ya ị ga-amatakwa na nwaanyị n'onwe ya ezughị oke so na nwoke needịrị nwaanyị nwaanyị needịrị nwoke ya bụ na ịnụ nwaanyị bụ ihe kwesịrị ka a na-anụ so now um, apart from finance ya ọ bụ na ewepụ ihe gbasara ego na maka ụmụ nwaanyị bụ na-ebute okwu ihe ọbụla gbasara ego na na na na marriage maọbụ na relationship nwaanyị ga na-ene anya ka ọ bụrụ nwoke ga-eme ya ghọtago and ụwa niile society na-ene anya ka ọ bụrụ nwoke ga-eme ya so it is like a demand on the man ihe ọbụla gbasara ego Mhm. mana ọ bụrụ na ewepụ ihe ihe gbasara ego na ụmụ nwaanyị nwekwara ọtụtụ ebe ha na-akọntribut ghọtago ebe ha na-akọntribut bịa kpomkpota na relationship maọbụ na marriage ihe dịka na oge ha that is their time ihe ndị oyibo na-akpọ time ha na-ewepụta time na marriage nwaanyị ọbụla dị committed na marriage na-ewepụta time for that marriage for ma many things for many things in that marriage time a nwaanyị na-ewepụta ọ ihe ka ọ bụ ọ ihe ka ọ bụ ị ma sị na ọ bụghị ihe ọzọ ha na-ewepụtakwa bụ ekpere prayer ee na-ekwesị ka ọ bụrụ nwoke ga-abụ ee the chief priest that is onye isi nchụaja na ekpere na ezinụlọ ghọtago mana ọtụtụ mgbe ka ụmụ nwoke ike adadịghị ikpe ekpere ha adịghị ewepụtara ekpere oge

ha na-akọdịpụta ya ụmụ nwaanyị nwere ọtụtụ ihe a na-akpọ ihe ịchụ àjà sacrifices ihe ịchụ àjà sacrifices ụmụ nwaanyị na-emegasị na marriage nke ndị mmadụ anaghị achọpụta ịghọtago o wee bụrụ ya ihe a na-agụpụta kịta bụ factors ndị ekwesịrị ịkọnsida so nọmba 2 wee bụrụ na marriage relationship or marital relationship abụcharọ ọ dịrọ transactional dịka esi afụ business ịghọtago maka na abịa na business business dị transactional nke bụ na ị na-ene anya na ị ga-enweta uru na ya and na ị chọghị inweta ọghọm so ihe ọ bụla ga-eme ka ị nweta ọghọm na business ị na-egbochi ya na project towards eh, gain marriage adịrọ transactional kama na ọ dị gịnị ọ dị in- investment anụm di na nwunye dị ka gịnị ọ dị ka mkpụrụ a na-akụ akụ investment investment ka ọ bụ so na mgbe nwoke na-eme invest na the marriage ka nwaanyị na-emekwa invest na the marriage ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ibu n'obi okay ihe ọzọ bụkwa factor ekwesịkwara ịkọnsida bụ gịnị na-ekwesịrị ka e buru n'uche na marriage bụ mutual benefit nwoke na-erite uru na ya nwaanyị na-erite uru na ya ịghọtago uru dị na marriage abụrọ ofu onye ma ọ bụ na relationship ọ bụrọ ofu onye nwere uru ọ mmadụ abụọ ahụ bụ ihe nwe uru ahụ ị fụgo ya then ị bịa na nọmba 4 ọ bụrụ na ụmụaka topụte ekwesịrị ka ị marụ na ụmụaka ofu ụbọchị ha ga-ahapụrịrị ụnọ wee jebiere onwe ha ọ bụrụ ụmụ nwaanyị nwere ike ha anụsịa di ụfọdụ anụa di na different state sef nọrọ ebe tere aka ọ bụrụ ụmụ nwoke e nwere ike ụfọdụ ejema obodo oyibo ya bụ ọ bụrụ na ụmụaka topụtachaa ha na-ahapụ ụnọ hapụziere ya nne ha na nna ha ya hụzi nne ha na nna ha bụ ihe ga-anọzi n'ụnọ mgbe ahụ ha wee fụ na ha ga-enwe ihe a na-akpọ em, ha ga-adị mutually dependent ịghọtago Then ha ga na-depend on each other ịghọtago Then ha ga na-depend on each other husband and wife a ka m kwuo ya ọzọ di na nwaanyị a ga na-eme gịnị ha ga na-depend on each other for them to make progress like ọ bụrụ na arụ ya nwa dị ka that is na age mgbe a ha na-agbagote na age ịghọtago enwere mgbe nwoke ga-enidi ma ọ bụ na nwaanyị ga-enidi ka a gbatịa ya ụkwụ ka ka ka e see ya ka ka e tee ya ori ị ma ihe a na-akpọ ori em okwuma ụfọdụ na-akpọ ya okwuma ehe ma ọ bụ balm n'oyibo ịghọtago na laps ịmago maka thighs and all that even though enwere ike ọ bụrụ na ha agbagotego na age ehe ọ na-eme ya o nwere ihe ọ ga na-enye nwoke ahụ n'ahụ ihe a bụcha ihe ndị na-egosi na nwoke nidiri ịnụ nwaanyị nwaanyị nidiri ịnụ nwoke agwara m unu sị na enwere m good news nwekwa bad news for ụmụ nwaanyị the number one bad news now mana ọ bụghị bad news ọ bụrụ na ị ghọta ya dịka otu anyị si na-akọwa ya ị ga-afụ na ọ bụghị bad news na ihe a bụ a good news to you to both the man and the woman ịghọtago number one bụ financial burden adịrọ mma ka a hapụrụ ya ofu onye and the, most of the times a na-ahapụrụ ya nke nwoke ka ọ na-eme ịghọtago ọ bụrọ ezigbo ihe ọ bụrọ gịnị ezigbo ihe maka na nwoke nwere ike chekata chekata ka ọ ga-esi wee na-eme ihe nọ na finance na marriage a o nwee gịnị ha na-akpọ ọbara mgbali elu mgbe ahụ nwere ọbara mgbali mgbali elu ahụ tupu ị mara ihe na-eme eme nwoke ahụ abụrụ onye a ga-asị na na ọ nwụọla nwere ike o nwee heart attack ịghọtago maka ọbara mgbali elu and ihe kpatara ya bụ gịnị echiche ihe gbasara ego okwu ego okwu ego a hapụrụ sọsọ di ma mana ọ bụrụ na e kee ya eke nwoke mara nke ọ na-eweta nwaanyị mara nke ọ na-eweta ọ na-enye aka ka ka ndụ nwoke ahụ wee dịrị ogologo ya bụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bụrụ widow mgbe na-eteghị aka ị mara na ị ga na-enyere di gị aka especially n'ihe gbasara finance okay ọzọkwa dị ka ibe ya wee bụrụ eh, olileanya ndị mmadụ na-enwe ehe, olileanya ndị mmadụ na-enwe n'ebe nwoke nwoke nọ

O ihe gbasara ego na-ekwesịghị ka eke ya eke ịghọtago dịka m kwuru oge eri ama m na ụmụ nwaanyị nwere some responsibilities a ga-asị na a na-ahapụ ha a na-ahapụrụ ha mana ihe ndị a ekwesịghị dị afọ ekwesịrị ka ọ bụ na akpa akpa arahụ n'ute ụfọdụ arahụ n'ala ụfọdụ arahụkwanụ n'elu akwa maka na ụwa na-agbanwezi agbanwe ụwa na-agbanwezi agbanwe akwụkwọ nsọ sị gị renew your mind ya gbanwee ka i si eche echiche ịghọtago gbanwee ka i si eche echiche renew your mind ịghọtago the trajectory echenjiwego n'ụwa niile ịghọtago ndị ụwa mba ndị ọzọ dịgasị n'ụwa na-emegharịzi okwu ikpe ya ka esi ekpe ikpe em divorce ịgba alụkwaghị m ike properties ịghọtago ka esi eke ihe ma ọ bụ na agba alụkwaghị m ọtụtụ ndị mba ndị ọzọ gasị nọ n'ụwa niile gba gburugburu emegharịwago ihe a maka ha ahụgo na ụmụ nwoke na-emezi ka ha na-abụ ha na-akwọchara aka tie ha na-akwọcha aka tie ọkụkọ akị O- ndị mba ọzọ ndị ụwa niile achọpụtawago ihe ndị a ha wee sị mba na a ga-emegharị this law ya bụ na ọ dị mma na society nebere ihe a anya chenji dị ka ha si eche echiche kịta ka a ghara ịdị na-asị a na-akpọrọ nwoke even though na baịbụl sịkwa na nwoke ọbụla nke na-eprovaịdịhọrọ ezinụlọ ya na ọ dị ka an infidel ya onye na-ekweghị ekwe Sị, mana obodo agbanwego ọfụma ọfụma ihe agbanwego ee ihe ihe agbanwego ọfụma ọfụma ọ bụrọzị ugbo ka a na-akọ kịta eji eri nri ya bụ na eme- a mere spend ndị mmadụ na-ejesi akwụkwọ a na ka esi ji aspend ego kịta karịa ka esi spend ego mgbe gboo mgbe a na-ebi na n'obodo ọ bụ sọsọ ugbo ka a na-akọ ihe onye ọbụla ma bụ sọsọ in fact mgbe ahụ ndị mmadụ na-achọ ịmụ ọtụtụ ụmụ maka na inwe ọtụtụ ụmụ ịma na inwego ọtụtụ ndị ọrụ ga na-eje ugbo na-arụpụta ihe a na-arụpụta n'ugbo nri ewee baa bara ụba mana kịta inweta ọtụtụ ụmụ ị nọ na nsogbu maka na ọ bụrọzị ugbo ka eji aba ọgaranya kịta Ghọtago? Even though na enwere ike iji ya baa ọga- ọgaranya ma ọ bụrụ na ị kọwa ya na kọmashal kwantiti. Ehe. So ihe nchịkọta m were bụrụ na ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị na-abata anụmanụ di na nwunye from onset na mbido ka ha ga-ebido were kwekọrịta ka ha ga-esi wee kee responsibility dị n'etiti ha ha ga-anọ na mbido ahụ kwekọrịta sị na ka ha ga-esi wee kee responsibility niile dị n'ezinụlọ a onye maka ọ ga-abụ eme obi eruo onye ọbụla ana onye ọbụla a na-efolo ya religiously ka m kọọrọ unu ofu ihe nwoke otu nwoke gwara m ọnya ọnụnụ di na nwunye ya erugo ihe akpọrọ gịnị iri arọ a- atọ na ise ya 35 years maka na ndị ọyị ya gasị ụfọdụ enwegasịgo em, ọbara mgbali elu ịghọtago na-enwe na-aṅụ ọgwụ maka ọbara mgbali elu o wee sị m na sekriti ya bụ na bidori mgbe ahụ ya nụrụ nwunye ya nwunye ya nwunye ya na-arụ ọrụ so na nwaanyị ekwesịghị ịnọ idle ọ kwesịrị ịchọkwa ihe ọ na-eme na-akpatakwa ego ọ bụrụ na ọ housewife ka ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ a ga-enwekwa ugbu a a na-anọzi n'ụlọ na-akpata ego So, ọ ga-achọrịrị ihe ọ ga-eme wee na-akpata ego wee na-enyekwara aka n'ụdị nke ya so nwoke ahụ gwara mụ na oke na ọrụ nke ya nwa dịka ha si kwekọrịta ya na nwaanyị ya bụ na ọ nya nwa ga na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka mana nwaanyị ga na-afụ na nri na-adị n'ụlọ a mgbe niile nwunye ya na-afụ na a na-esi ihe n'ụlọ mgbe niile nwoke niile ịbother onwe ya maka nri o nwegodi ka ọ bụ na ọ jecha nata na ego adịrọgodi ya n'akpa ọ marụgo na ọ narụ ụlọ na ọ ga-eri nri o wee mee udo wee dịrị n'ezinụlọ a kemgbe 35 years ndị a mere ee anụmanụ di na nwunye ha ya bụ na o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe a ga-enyomi ka a na-eke ibu nọ na ezinụlọ ibu nọ na anụmanụ di na nwunye e kee ka onye ọbụla na-eme nke ya ka udo wee chịa ọ gwụkwa ka ọ ra m n'ọnụ ndewo